onu ndị agụata ọ mụ na-eme n'ụzọ anyị ejezugo igbo n'olu anyị si ọwụwa anyanwụ naijiria wee na-aga anambra steeti ndị agụata anyị afụta n'ụbọchị ụka ịzọ onu ndị agụata championship ụnụ ma onye kwụ n'ọgbọ jabidu n'ụga jabidu nke ndị ụga mkpọmkpọ ndụ Nanka sị na ọọ ya ka o ruoro Jabidu kpụ eze nwaanyị bịa maka ọsọ aka ji ọkụ ka ọ n'ụmụ eze ụga aka ji ọkụ na eze nwaanyị ọ na ya mkpụrụ oroma fa agakọrọ agakọ eh, let's return back to our root mkpọmkpọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ onye na-eme n'ụzọ ọkwa ndị ọgwụ ndị ọgwụ isi ike kwọ ikwe ọgwụ n'akpa Mkpọmkpọ vs Jabidu, Ụga vs Nanka, edewena champion onye merie ya were na referee sụ onye na-atụ n'ume karịa na ọ ya ji enye order a na-atụkwalị referee ọ chefuru nafa ọkpụ n'ilo ha bụziere ọgụ nkụta na ndụ mmụọ ehehe evunye mkpọmkpọ gwa ya na o peka he's a short man o tele nzu o tele edo anyị ma ụlọ ha ewee na-emewa iche olu ndị agụata ụbọ mụ kpọgidere dike n'ụla ụbọ mụ mere onye nwụrụ anwụ ya ateta ha maka inerecha aka nna ekwu okwu ọ dụka ka eji mmanụ aṅụ ata akara mmanụ aṅụ dị ụtọ akara dị ụtọ ị takọ ya ọnụ ụtọ egbuo ibe ya. ọ mavuru n'onwe were isi buo na ụsọrị nge ọmụfụgara mba mkpọmkpọ ewere n'ọrụ maka agaracha must come back gịnị ka ọ ga-echisiri m ihu ma nke o juru n'ahụ esuoro ya mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were mere ya coat ọ ife mere Joseph mgbe gboo ya wuru coat of many color akpa ajịrịjị

ọgụ kotara okwu isi kote evu ọ gbakashaa onye nwa ite etinye ya azụ Jabidu n'ụga ọ gụọna 1 2 zuzubie n'elu anyị ka na-atụ anya onye ji awụ the new champion onye ga-eretain champion maka ka mmadụ na-abụ na achịchị ha ya ọ kwa ofu e ji emeri a kpọrọ ya asọmpi kpọọ ya egwuregwu gbaa ya mgba mana onye ime dị na-agba mgba hmm, mkpọmkpọ ewere n'ọrụ otu gudogburu ya n'ana nkịtị wee na-ama ya ọkpa n'obu ya zọchie ya obu onye ọ na-azụ ike refiri sị ya were uche na ọ ka refiri mkpọmkpọ na-arụgoghị maka onye mkpụmkpụ na iwe ọkụ ụkwanụ 5 and 6 Jabidu na ụga mkpọmkpọ ekweghị ife ji awụ ndụ na nke ọ na-abịakwara ije a ewo ọ nakwa ya ọbịka ọ na-ekpere ya ire ya agba nkịtị ya ma were ikpere gbuo ya n'obu Jabidu na nsọkọrị onye ji asụ na ofe nne tere adịghị mma ndị ụga bịara dute nwanne be nwoke ndụ na nke a bịara fụọ n'ọgbọ yes maka emechaa nkwupụta wee chewe ịnata oriri nsọ maka aja maasị maka mmadụ niile maka ịnata oriri nsọ maka ndị tozuru etozu kwụzuru akwụzu n'usoro ndị kristi maka akụbecha ọdala awọ mmiri dole na-eju dọrọ nwa nkịta agbacha n'ahụ eze nwaanyị buru ọrụ ya n'isi ọ na-efe m atịkpa ọsọ ọ sara ya ma ọchụ mana mmiri o tere

mkpọmkpọ nwayọọ emene ka ịha ụdị one nwe ha kwu ị na-eme ime onwe ha one ha ọ tụtụfuga na ọkụ ọma na isi n'ukwu iso anyị fụtara mgba onye tiwuolo mụọ ndụ befe amụ okwu ebu onye onweghị nne m nọ ka ma ahụsị nke nna m ji anọ ya ụtụ m adụghị ya ka m ji were ọnụ tii na abọ na-ekwuru owu okwu eze nwaanyị amapụtara befere isi ya bịa ọ ka akwụkwọ obie ya ọgwụ ọ ma obiri ya adịkwa ha nkịtị maka ọ nkịta ka eji ebi o kuru ihe n'aka o kuru ihe na-enye n'aka agbabeghị mgba agba Jabidu ecelebrate unu o kukuru ha na-abụ 1 2 maka ịhụ onye ife dị mkpa iji ama mkpọmkpọ ọ dị ka ọ kwadoro ọrụ akwado ịhụ onye ife dị mkpa iji ama ọ mafụga na ya mbara ya ka ji ehụ ala ahụ ya ehụ ala ahụ ala ụmụ ụlọ nwa nkịta ya họwagodi ere ochie nere mkpọmkpọ na eze nwanyị ọ tụtụwana ya ọla mkpọmkpọ sị anaghị eti nwaanyị ihe o zere onwe ọ mịa ya ọnụ o zere onwe ọ mịa ya ọnụ ya hụkwa beriberi ije nkịta o zere onwe ọ mịa ya ọnụ ka aka na-eme ibe ya Jabidu amabatana tụọ n'ume ikpe gosighasịa m ya n'ikuku ka o begharịrị ịmọnwụgharị ya tie ya ukwu n'ala o buru n'azụ ya aka dị onye o ji awụdụ o ji ha gbuo ya otutu ụkara o chekwa eze nwaanyị na mkpọmkpọ na nka ọkwado nwaanyị ka ụnụ na-asara kọrarị nke egwu ukwu ka ọ bịa eze nwaanyị si ya sụkọrọ fụọ eze nwaanyị akwanyela onwe ya ugwu jabid amagbugharị ya na 1 2 o meghị ihe ha ka ha ọwaala o kwuo na-eyi ikpere enu ehe emegwata na-emegwata anyị abịaghị ụlọ anyị abịaghị egwu ọnwa mgba ka anyị bịakwa n'olu ndị agụata ka m na-ekwuru uwe okwu ọ nke chineke nyere m ka m ji agbado onye ka m na-arị ibe ya n'ike onye ọ na-zuo ike mkpọmkpọ o ji onye ije ebe ndị mmụọ adọta ya n'abụbara isi adọrọ na ya n'isi ose ntewene ose ntewene ose ntewene onweghị ụlọ ọha onye atụtụ nye enwe ụlọ ọha wee ah, ọ sị over his dead body ọ mabunyere mee smackdown ọ chịkọisana ka mgba akwụkwọ 1 2 okwekweghị okwekweghị eji emeri ya okwekweghị eji emeri ya jabid na na-atụ n'ime mkpọmkpọ ọsụsọ gbatara nyere ya aka mana onye ka ọ na-eji ahụ maka onye kote okwu o jechaa ya nna ya isi kote evu ọ gbakasịa ya isi maka onye jere kpakpamba evu na-evu ọnụ ntu ntu ọ jụrụ nni je ọgụ ike dịkwa ya nke anyị ga-eme ka anyị ga-eme nke anyị ga-eme anya fụrụ ya ndị mmụọ jabid nke ndị ụga jabid na ụga jabid na-eje ọrụ igbo enu renyi mkpọmkpọ kasụọ n'ana jaara enu anya ọ maara ya na ụkpa mmiri n'onwe ya tie akwụ ka ya na-ehuwe n'anya kpọmkpọ acrobatic o mene randy orton n'enu sị gosi m ife na-eme maka ọkwa nke onye metere ahụ ya smackdown randy orton ikpo over 6 feet high above the ground 1 2 okwekweho dị aghara ya champion na nkịtị na abụ hey kene gbagbere isi dona nke ahụ na anụ okwe nwa jai but nearly cannot kill a bird na m gwara m gboo gboo ka a na-ene jabid ka ọ tọdoro akpịrị aka na akpịrị ka a na-ene mkpọmkpọ ka ọ nọ ka onye ike gwụrụ mkpọmkpọ amanyere o jekwa n'otu ringin

Eh? O vuru Jabid, Jabid ekweghị, Jabid amụgharị ya. Bahai wan kweghị onye na zuo ike mgbe ebido ha n'isi. Ọzọ na ọkpa n'ahụ o wee n'isi efe na mpa. Bugharị ya o mee smackdown. Kene bugharị ya ka o mee smackdown. Ha ekweghị ọzọ na ọzọ gbara ya ọkpa n'ahụ. Kpọkwa isi na mpa na jiri aka eme

dị na nke anyị ejekwa egbetere eho emechinere m ego ọka maka ọ na na nke ka ha ji astọpụ were ọra gbachicha m ntị maka kamgbe ha gbanwere isi mma nke ndị ukwu agba egwu tinye mkpọmkpọ na ihe dị iche dịkwa na nka asị onye ọ na chenji ndị bekee na nke chenji na ya hụọ dị mkpa bụ ihe ndị ekwuru ọbịa owe onweghị onye ji ego ichenjie so ọgbaisa ha Jessica na Paul Amonye ndị Agụata Olumba North and South the new champion is here ndụ na nka a na-ana aya ọrụ asụ onye lahụ ụlọ evula egbe Jabid ya na eze nwaanyị be all losers ka ha wụ ha si na Agụata fụọ otu iri ọkpa na wee mkpọmkpọ ọ na-aya bịara ije otu nwa ka mmadụ iri ngenge enyi na-achị igwe enyi ọsọ na ọ ji adịrọ na mma hụ ha ọ dịghị easy ọ dịghị ofere ajụ na ihe niile na-esue mkpọmkpọ okene ndụ na nka bebe na nka aka aka na nka vuru ivu baa ụba the losers is going now ya duzie ka ya hụ onu ndị Agụata mma abịa nawa